k'an wele ko n ka taa an ka taa sigi ka diinɛ kuma fɔ ɲɔgɔn ye aa masha allah yɔrɔ abijan o ye ko wɛrɛ de ye kodiwari abijan cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala k'an laban ɲɛ ala ka denmisɛnninw balo ala ka limaniya caya ya allahu ya rabi ala ka silamɛya jidi ka kafiriya nagasi donc ka bɔ ka foli d'aw ma eh, dakuruya fila fila bɛ n bolo bi n bɛ fɛ k'o fɔ n ka bi kuma bɛ eh, musow de kan ne yɛrɛ ne yɛrɛ musolaka de an balimamuso an denw an dɔgɔninw an baw an faw muso kɔni an denw an denw ka eh, dangali kuma b'o de kan parce que normalement yɔrɔ an filɛ nin n'an dusu bɔra dɔrɔn an bɛ an denw danga subhanallah kojuguba n b'a fɛ k'an da don yɔrɔ nin na an mana nin mana tiɲɛ dɔrɔn an bɛ wuli k'an sigi i den mana ko nin kɛ dɔrɔn i b'a fɔ surtout afiriki afiriki yan dangali bɛ yan dɛ mɔgɔ caman de ka kuma bɛ seginna den ma k'a den ka problème caya donc o mana wuli o la eh, dɔ ye n den baara sinamuso y'a baara n balimakɛ y'a baara balimamuso y'a baara non ne ma sɔn mɔgɔ ɲuman ŋaniya ɲumantigi walahi n'i y'i sigi k'a fɔ n y'a di ala ma kana taa moriso la kana taa yɔrɔ si ko caman bɛ k'i la a bɛɛ kɛra ala ɲɛna mɛ denw b'a nafa sɔrɔ o ye kelen ye filanan kuma bɛɛ k'i sigi karisa i ti kɛ foyi ye wala n ti yaf'i ma i ye n tɔɔrɔ denmisɛnnin ye denmisɛnnin de ye denmisɛnnin b'a ka denmisɛnninya kɛ dɛ bɛɛ bɛ denmisɛnninya kɛ mɛ denmisɛnnin mana ko kɛ kan'a danga i bɛ dangali min kɛ kɛ dangali bɛ yɛlɛ sanfɛ de dɔ bɛ taa e yɛrɛ min y'a bɔ i da kɔnɔ dɔ bɛ taa e la dɔ bɛ taa den na i b'i den danga bangebaa ka danga bɛ minɛ den ma direct a ka duwawu fana bɛ minɛ direct surtout bangebaa musoman a jateminɛ kɛ kɔnɔbara kalo kɔnɔntɔn an'a wolodon kɔnɔdimi n'a a problème bon mɛ n'a fɔra k'a fɔ ko e yɛrɛ min y'o sɛgɛn bɛɛ k'i den na i yɛrɛ bɛ tila k'i sigi k'i den danga kan'a danga denmisɛnninw n'u ye kojugu kɛ denmisɛnninya bɛ yen o bɛɛ de bɛ denmisɛnninya kɛ a wele i b'a sigi karisa e b'a la ka nin min kɛ nin man ɲi nin ka ɲi morali kɛ denmisɛnnin kunna o bɛ don n'i y'a bugɔ i b'a hakili ta n'i y'a nɛni i b'a hakili ta kana den paniquer c'est pas la solution solution ye dɔrɔn den sigi kelen n'a kelen ka morali k'a kunna karisa i bɛ ka min kɛ nin man ɲi he nɔgɔya ma fɛn min ɲɛ violence t'o ɲɛ sa alhamdulilayi rabil alamina an ka dugawu k'an denw ye an ka hinɛ an denw na i den bangebaa musoman n'i sera ka sunɔgɔ tigɛ k'a dɔn k'a fɔ sunɔgɔ ka di dɛ mɛ nin bɛɛ bɛ sɔrɔ silamɛya de kɔnɔ dɛ tan k'i m'i ka diinɛ minɛ i ni ala tɛ fankelen fɛ n b'a ɲin'aw fɛ an k'an ka diinɛ minɛ an k'an ka diinɛ minɛ ye jumɛn ye ala y'a fɔ ko salat seli seli de ye ko bɛɛ fɔlɔ ye n'i ka seli ɲɛna baara bɛɛ bɛ filɛ ni seli ma ɲɛ kuma yɔrɔ yɛrɛ e da kuma tɛ don e ka kuma yɛrɛ da tɛ don e ka kuma la alikiyama wa ala yɛrɛ hali dunya in kɔnɔ ala t'i filɛ e tɛ ka seli e bɛna mun fɔ a ye k'a ɲɛ b'o la a ko k'an ka seli yɛrɛ min kɛ e tɛ k'o kɛ i bɛna mun de fɔ a ye donc ala k'an kɛ selibaga ɲumanw ye ka seliji ɲuman ta ka seli jɔko ɲuman kɛ n bɛ seli kɛ ani n bɛ seli jɔ kelen tɛ dɛ seli miniti damadɔ kɔnɔ i concentré k'i bɛn ala ma mais e bɛ seli la problème fɛn mana fɔ i hakili b'o kan dɔw bɛ to seli la ka kuma yɛrɛ o parce que hun hun hun hun u bɛ tile mumɛ k'o la olu tɛ seli ye an ka tiɲɛ fɔ i bɛ miniti duuru ni min kɛ i concentré ala ye ala ye fɛn caman k'an ye an bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila gratuit dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la oxygène de b'u la milliardaires dalen don n'i ko u ka hali miliyari kɛmɛ di bi n'a b'u bolo ka santé sɔrɔ u b'a di an bɛ ka fiɲɛ minɛ k'a bila an bɛ ala fo k'a wale ɲuman dɔn ne kɔni tun bɛ fɛ ka min fɔ aw ye ne n'aw famana dɛ mais n bɛ kalanw ni fɛnw na en même temps n tun b'a fɔ aw ye an ka sabali an k'an denw an ka hin'u la denmisɛnninw de ta ka gɛlɛn a bɛɛ ye n'i ma cɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ den tɔnɔ dun sa mais i ma fila si sɔrɔ e ma dɔ ye mɔnɛ ye o bɛ sɔrɔ muso yɛrɛ cogoya la e ma cɛ ka tɔnɔ sɔrɔ e ma tila ka den ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i ma den ka bonya sɔrɔ a mago t'i la a t'a dɔn k'i bɛ balolen o y'i yɛrɛ nɔ ye an ka sabali an k'a di ala ma fɛn bɛɛ kɛra ala ɲɛna karisa ye n baara o karisa ma n baara o e k'i ta di ala ma k'i ka seli n'i ka sun kɛ dugukila fɛ wuli i ka seli i ka dugawu k'i denw n'i ka hinɛ denw na sunɔgɔ ka di waati min o waati sunɔgɔ tigɛ a kɔnɔbara tun b'i la tuma min na sunɔgɔ bɛ tigɛ la i b'i sigi o waati dɔ jateminɛ a ka ɲɛnamaya fana kɔnɔ sɔnni a ka kɔrɔbaya waati mana se ale de b'i ta bamuna ye fila ye n'i ye den bamu ni waati sera a b'i bamu mais sɔnni a k'i bamu e de b'a bamu dɛ wa duwawu c'est important an ka wuli su fɛ an ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ an ɲɛ la an ka duwawu k'an denw ye an ka hin'u la quoi n'an hinɛn'u la n'an kɔrɔbayara an bɛna dɛsɛ tuma min force tɛ ko cɛ k'i ta dɛ farafin cɛ tɛ mɔgɔ ta dɛ hali tubabu cɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ ta olu b'i bila maison de retraite la farafin cɛ ta u bɛ kɔɲɔmuso kurani furu ka far'i kan mashallah ɔ o bɛɛ fura ye mun ye i denni min y'i ta ye n'o y'i halala ye o t'i ni mɔgɔ ta ye o de bɛna hinɛ la n'i kɔrɔla k'i dɛsɛ k'i tɛ se ka foyi sɔrɔ i yɛrɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye min bɛ se ka hinɛ la o de y'i den ye ka to k'i bɛrɛbɛrɛ ka mɔgɔw ta ka bila i kɛrɛfɛ hali n'a yɛrɛ b'a ka cɛlasigi la ni musoman don a bɛ mɔgɔw ta ka bila i kɛrɛfɛ a yɛrɛ bɛ to ka n'i lajɛ i bɛ se ka taa a yɛrɛ kɛrɛfɛ a ka so yɛrɛ cɛman fana ale de b'i nafa u bɛ taa n'i ye makan u bɛ sow san i ye u bɛ mobiliw san i ye i denw de b'o k'i ye cɛman ni musoman ala ka barika don a bɛɛ la mais n'i m'a ɲɛɲini denmisɛnnin ma i t'a ɲɛ sɔrɔ dɛ an ka jamaniyaba ninnu dabila an k'an yɛrɛ ɲini furu ni furusa nin bɛɛ bɛ ala bolo n y'o de fɔ muso de bɛ a furu ma sa a ma taa yɔrɔ si mais walahi a denw bɛ carré kɔnɔ dulɔmin ni dɔrɔgu ta la furusa tɛ muso den tiɲɛ i bɛ furu la furu minɛ ni kelen ye k'i tilen cɛ ye k'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye i k'a bonya i k'a karama furu ɲɛna o furu ma ɲɛ i y'o barika min ɲini ala tɛ mɔgɔ si ka juru don o barika bɛ don i den na mais e bɛ furu la i n'i cɛ pati kolonba i ɲɛ jugu bɔ na an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka man di o ye mun ye c'est pas la peine ne yɛrɛ kɔni fɛ c'est pas la haine après l'amour c'est pas la guerre n'aw ti bɛn a ye fara ɲɔgɔn na i k'i den barika garder mais ka to so kɔnɔ a sago tɛ kɛ i mako t'a la i t'a jate mɔgɔ ye e bɛ bɔ ka taa kɛnɛma i t'i sara la heure min ka di i bɛ bɔ heure min ka di i bɛ don i bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn fɛn ka di ni ye an ka sabali an k'an ni dungɔ kɛlɛ dɛ ni dungɔ de bɛ ni ko bɛɛ ban mɔgɔ mɔgɔ b'a ni dungɔ bɛɛ kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ ala ko la an k'an yɛrɛ ɲini i m'a ye ne ye n yɛrɛ ɲini n balimaw n'o tɛ hali sini ne filanw b'a kan ne kɔrɔw bɛ girin kan ne filanw b'a kan n baarakɛɲɔgɔnw b'a kan bɛɛ b'a kan mais ne ye n sigi ka miiri nin bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ laban ye saya ye kaburu dibi ka bon ɲininkaliw bɛ yen ye salatu tigɛliw bɛ yen kabi i bɛ sa heure kelen bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini bɛɛ bɛ ban i la o ɲuman ye min ye taa ɲɛɲini ka bila ala ka ɲɛɲini ko ɲuman d'an ma ala k'an lakana ala ka yafa an ma ala ka hinɛ an na ala k'an denw balo ka barika d'u la a kana denw danga n b'aw deli a kana denw danga a ye duwawu k'u ye denmisɛnninya ye ni denmisɛnninya ye jagoya de ye an bɛɛ ye denmisɛnninya kɛ n'u ye min kɛ n'a ma ɲɛ a y'u lasigi a ka kuma u fɛ moralement a kana kɛ ni violence ye a kana kɛ ni gɛnni ye ka bɔ dɔw b'u denw gɛn yɛrɛ de ka bɔ du kɔnɔ i b'a gɛn ka taa a bɛ taa kɛ vagabond de ye kare kɔnɔ a bɛ taa kɛ sonyɛnikɛla de ye o jɔni y'o s'a ma e ye n'a ma dumuni sɔrɔ ka dun kɔngɔ b'a minɛ a bɛ sonyɛni kɛ n'i y'a gɛn ka taa bila a bɛ taa bila bandiw cɛla dɔrɔgu feerelaw ni fɛn olu b'a nɛgɛn kan'i den gɛn kan'i den nɛni kan'a bugɔ a wele k'a sigi kelen n'a kelen so kɔnɔ walahi bagan tɛ n'i ye min fɔ a b'o faamu dugutila fɛ wuli k'i ko k'i jɛ i ka seli k'i ɲɛsin kɔrɔn ma ala e de ye den di ne ma a ko mana gɛlɛya cogo cogo e de bɛ se k'a ɲɛnabɔ mɔri tɛ se bamanan tɛ se mɔgɔ si tɛ se n ye n ta jira i la ala i ka hinɛ n na i ka barika don den na ala hinɛ n na i ka ne yɛrɛ ka ko bɛɛ sabati ni furuɲɔgɔnw bɛ yen dugawu k'u ye ala k'u ka kow sabati dugawu k'i yɛrɛ kun ye i ka se ka silamɛya ni ala ko minɛ ɛɛ silamɛya ka di dɛ nɛɛmaba de b'a la n b'o fɔ aw ye ne sajɔ min filɛ n sigilen filɛ n ye nɛɛma min y'a la ne yɛrɛ de b'o dɔn wa bɛɛ ka mɔgɔ ye ne ye dɛ kabini kelen n mana ɔrɔbu finma don o bɛnnen bɛnna olu ka mɔgɔ ye n ye tijani wurudi mɔgɔw ka mɔgɔ ye n ye eh, hamadiya mɔgɔw ka mɔgɔ ye n ye ani jumɛn a bɛɛ b'a la quoi sufiw fɛn bɛɛ a bɛɛ b'a la ne kɔni b'o de fɔ aw ye k'a fɔ sajɔ ye ne tɛ foyi ne ye silamɛ de ye walahi bɛɛ y'i bolo kɔrɔta ne ye ne kelen ka n ka décision ta wa n ye n bolo di bɛɛ ma alhamdulilayi rabil alamina an bɛɛ bɛ seli k'an ɲɛsin kɔrɔn de ma an bɛɛ ko ko la ilaha illallah shadina muhammada rasulullah an bɛɛ bɛ kuranɛba kelen de kalan n tɛ farafarali la n tɛ fosi la mɔgɔ o mɔgɔ ko sadio kuyate na ala tɔgɔ bɛ n bolo an bɛ ja la n bɛ na n bɛ taa n tɛgɛ d'i ma ayiwa min bɛ ne yɛrɛ ni ala cɛ so kɔnɔ bɛ ne ni ala cɛ alihamudulilayi mais kɔni silamɛ o silamɛ ye ne wele ne bɛ taa dɛ kabini kelen mɔgɔ kana fɔ k'i b'a fɔ ne ma k'i bɛ ne wele sadio i kɛra nin ye wa i kɛra nin ye n ye silamɛ sadio kuyate ne ma n yɛrɛ lakana dɛ ala de ye ne lakana mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ lakana wa ala min ye ne lakana gundo ni bange la n bɛ ala de kɔ ani ala kira salalahu aleyi wasalam